asilikali a russia alanda mzinda wa bakhmut mogwirizana ndi gulu la zigawenga lotchedwa wagner one week before the capture zinthu zambiri zoopsa zachitika on the ground russia yaluza asilikali oposa 70 kuphatikizanso makomanda awiri colonel makarov amene amayang'anira gulu lina la asilikali a russia anavulazidwa modetsa nkhawa ku dera la bakhmut anzake anayesera kuthamangira naye ku chipatala koma iyeyu anamwalira ukraine yakwanitsanso kupha deputy wa malimuwa colonel broviko mwachidule ndikuwuzeni kuti makomanda awiri amene aphedwa ndi asilikali a ukraine colonel makarov komanso colonel broviko anali akuluakulu ku rank imeneyi ya russian army iwowo aphedwa pamodzi ndi asilikali ena oposa 70 ndiye pofuna kubwezera chipongwe chimenechi russia inaponya mabomba m'mizinda yosiyanasiyana ndipo anakwanisa kupha asilikali a ukraine oposa 1500 taona bomba loopsa likuphulika kumalo osungira zida za nkhondo mtawuni yotchedwa avdiivka asilikali ambiri aphedwa komanso zida za nkhondo zimene zimasungidwa kumeneko zawonongeka russia inagwetsanso ndege ya mtundu wa su-27 fighter jet ndi kupha asilikali a ukraine okwana awiri matanki oposa 8 aphulitsidwanso mu sabatayi ku dera la Kupiansk ndipo asilikali 60 a Ukraine aphedwa. Mtawuni ya Krasny, Russia yapha asilikali a Ukraine okwana 75. Ku Zaporizhia, 110 aphedwa. Komanso mtawuni ya Kherson, asilikali a Ukraine oposa 40 aphedwanso. ndikuwuzeni apa kunena kuti mu sabata imeneyi ku ukraine kwachitika zambiri zoopsa russia yaphulitsanso depot imene asilikali a ukraine amasungirako zida za nkhondo depot imeneyi inali ku dera lina lotchedwa khmelnytskyi zida zambiri zochokera ku america britain komanso germany zimafikira pa depot imeneyi imene inali ku Khmelnytskyi ndiye zikukhala ngati Russia inazindikira chimene chimachitika inapanga detect ndiye anatumiza mizinga ndi kuphulitsa depot yonseyo zida zonse zimene zinali kumeneko zaphulitsidwa komanso zaonongeka nkhondo imeneyi yafika posauzana Russia ikuponya mizinga ku madera akutali ngati Kiev komanso Odessa nawonso a ukraine akumaphulitsa matauni a russia amene ali kumalire ndi dziko lawo last week taona asilikali a zelensky akuponya mabomba ku dera lotchedwa belgorod mpaka anakwanitsa kuphulitsa malo osungira mafuta belgorod ndi dera limene limapezeka ku russia koma kumalire ndi dziko la ukraine ndiye asilikali a ukraine amenewa anaphulitsa mizinga kumenekoko imene yakwanitsa kuphulitsa depot imene russia imasungirako mafuta a galimoto ndiye pofuna kubwezera chipongwe chimenechi russia inapitiriza kuponya mizinga m'matauni osiyanasiyana masiku apitawa anaphulitsa headquarters ya asilikali mu mzinda wa kiev asilikali aku ukraine amenewo katundu wambiri waonongeka komanso asilikali ena avulala modetsa nkhawa mmodzi wa asilikali amenewa ndi commander in chief general valery zaluzhnyi iyeyu wavulala modetsa nkhawa pamene russia inaponya mabomba oopsa ku headquarters za asilikali komabe boma la ukraine latsutsa kunena kuti general ameneyu sanavulale ndipo ali bwino kwambiri ngakhale iwo atsutsa zimenezi chimene chikudabwitsa nchonena kuti kuyambira nthawi imene zinachitika izi kudzafika lero general ameneyu sanaonekere ku gulu la anthu posachedwa pompa kunali meeting ya akuluakulu a nato ndipo anamuyitanitsa iyeyu kuti apite koma general ameneyu sanapezeke mphekesera ina ikunena kuti zaluzhnyi anamugoneka ku chipatala kumene akumpanga maoperation osiyanasiyana mwachidule ndikuwuzeni kuti munthu wina aliyense wachikulire kapena mkulu wa asilikali akavulala kumeneko ku ukraine kaya kuphedwa zelensky amabisa samanena kuti aphedwa kapena avulala ndiye apanso zikuoneka kuti russia last week yakhala ikuponya mabomba oopsa kwambiri mu mzinda wa kiev ndiye bomba lina linaphulitsa headquarters ya asilikali aku ukraine kumeneko akuti kunali mkulu wa asilikali ankhondo general valery zaluzhnyi amene wavulala modetsa nkhawa panopa akulandira chithandizo chipatala kumene akumpanga operation koma boma la ukraine latiuza kuti general amene ali bwino kwambiri sanavulale koma chimene chikudabwisa nchonena kuti anamuyitana ku meeting ya nato sanapite sakuonekeranso kugulu kwa anthu ndi anthu akukhulupirira kuti mwinadi nkutheka kuti mkulu ameneyi wavulala purezidenti zelenski anamusankha general ameneyu kukhala mkulu wa asilikali ankhondo mchaka cha 2021 2022 iyeyu wakhala kusogolela pa nkhondo yolimbana ndi russia kufikira panopa ndiyebe zambiri zokhuza moyo wake tizimva kusogoloku chifukwa panopa zikungomveka ngati mphekesera koma iyeyu wasowa sakupezeka tiona kuti kodi akulondola ndi ndani kodi akulondola ndi a russia kunena kuti iyeyu wavulala kapena akulondola ndi ukraine kuti iyeyu sanavulala ali bwino zonse zioneka ngakhale russia yalanda mzinda wa bakhmut dziwani kuti nkhondo imeneyi sinathe america ndi anzawo alonjeza kupereka zida za nkhondo zochuluka kwambiri kwa zelenski germany yatumiza matanki 30 ma air defense system 17 komanso ma drone 200 france italy ndi uk akufuna kutumiza mabomba ma drone ndege za nkhondo akasinja komanso ma air defense system mwina ena nkumafunsa kuti ndi chifukwa chani ukraine ikupatsidwa zida zopsa chonchi kuchokera ku nato the main point imene america akufuna akufuna kuti zelensky agonjese russia no matter what the cost it will be nato sikulabadira za anthu osalakwa amene akuphedwa kumeneko chimene akufuna ukraine ilande malo ambiri amene ali m'manja mwa russia kuphatikizanso crimea akangolephera kuchita izi ulendo uno ndiye kuti asiya kumuthandiza zida za nkhondo zimene zelenski wapatsidwa ulendo uno ndi zophsya kwambiri zikhoza kukaphulitsa kutali even mkatikati mwa dziko la russia zelenski wapatsidwanso ma f16 fighter jet amene ndi ndege zophsya kwambiri zonsezi bungwe la nato lachita pofuna kumpasa mangolomera kuti akathane ndi russia komabe russia yanenetsa kunena kuti zimene akuchita nato zikungosonkhezera moto zichititsa kuti nkhondo imeneyi ifalikire kutali komanso iphesa anthu osalakwa tikunena pano anthu ena aku europe ayamba kuchita zionetsero zodana ndi bungwe la nato anthu amenewa akudana ndi nato ponena kuti ikusongezera nkhondo ku ukraine ndi amene akuchititsa kuti nkhondo imeneyi isathe mdziko la bulgaria anthu ochita mademo anapaka penti ofira okhala ngati magazi pa ofesi ya european union iwowo anali chigulu amaimba nyimbo zonyoza america komanso panali anthu ena amene amaotcha ndalama ya dola mongokumbutsana pakuti bulgaria ndi dziko limene lili memba wa nato koma pali anthu ena mdzikolo amene akuchita zionetsero zodana ndi bungwe limeneli zikuoneka kuti anthu atopa ndi nkhondo imeneyi ndipo akufuna kuti ithe nyuzipepala ina ya ku america yatsinidwa khutu ndi asilikali a cia kunena kuti pali maiko angapo ku europe amene akufuna kuti zelenski apange resign ngati president wa ukraine ena mwa maiko amenewa ndi czech republic estonia poland latvia komanso lithuania iwowo akukhulupirira kuti zelenski akachoka pakhoza kubwera mtsogoleri wina amene angalimbikitse zokambirana ndi russia akuti pali asilikali ena a cia inu mukudziwa cia ndi amene amafufuza zinthu zachinsinsi ndiye asilikali ena kumeneko anapita ku nyuzipepala ina ndikukaulula kuti mukafukufuku wawo apeza kuti maiko a lithuania latvia poland estonia czech republic maiko amenewa atsogoleri awo akufuna kuti zelenski atule pansi udindo apange resign chifukwa choti ndamene akulepheretsa zokambirana ndi dziko la russia ndiye maiko akukhulupirira kuti zelenski atapanga resign ndikubwera mtsogoleri wina nkhondo imeneyi ikhoza kutha zimenezitu zachokera ku america zikunenedwa mwachinsinsi ndi asilikali a cia ambiri akudabwa kunena kuti ndi chifukwa chani anthu ena ku yuropa akuchita zionetsero kumadana ndi bungwe la nato zonsezi zikuchitika chifukwa america ndi anzawo alephera kugonjetsa russia pa chuma tikukumbukira kuti iwowa anakhazikitsa ma economic sanctions ofuna kukhaulitsa russia koma lero zikuoneka kuti ma sanction amenewa ayamba kukhaulitsa america mwini wake boma la joe biden lili pa mavuto azachuma ndalama zimene abwereka ndi zochuluka kwambiri poyerekeza ndi misonkho imene amatolera tikunena pano america ikuyendera ndalama za ngongole monga muja tikuchitira kuno kwathu ku malawi ndalama zimene akulipira ma civil servant ndi za ngongole ndalama zimene akugulira mankhwala komanso ndalama zimene akumagulira zida za nkhondo zopita ku ukraine ndi zangongoleso president biden alibiretu ndalama zoyendesera dziko ndipo wapempha nyumba ya malamulo kuti imulole akabwereke ndalama zina ku mabanki komabe parliament yamukanira inu mukudziwa kuti parliament imeneyi majority ya aphungu ndi a republican joe biden ndi wa democrat ndiye a republican amene wamuuza kuti yayi palibenso zoti mubwereke ndalama zina akumukaniza ndiyebe zokambirana pa nkhani imeneyi zili mkati kuyesesabe kuti mwina mwake boma la america lisaonekere ng'amba taonanso maiko ena akusiya kugwiritsa ntchito ndalama ya us dollar iraq yalengeza kuti aliyense mdzikolo asiyiretu kugwiritsa ntchito dollar ndipo akhazikisa iraq dinar kukhala ndalama yovomerezeka kuyambira 2003 pamene america inayamba nkhondo ndi saddam hussein iraq yakhala ikugwiritsa ntchito us dollar komano panopa prime minister watsopano wathetsa zonsezi ndipo wakhazikisa iraq dinar kukhala ndalama yovomerezeka last year saudi arabia inasiya kugwiritsa ntchito dola iwo mukuziwa kuti amagulitsa mafuta ndiye asiya kugwiritsa ntchito dola pogulitsa mafuta awo ku china akumayuza chinese yen russia inasiyanso kugwiritsa ntchito dola pochita malonda and they are using ruble united arab emirates ikufuna kusintha malamulo ndi cholinga azigulisa mafuta a galimoto ku india pogwisa ntchito indian ruble izitu zikutanthauza kuti ndalama ya dola yayamba kuchepa mphamvu chifukwa maiko ambiri ayamba kuithawa nawonso maiko a ku europe ayamba kudera nkhawa ndi zimene zikuchitika ku america ndakuwuzani kale kuti boma la joe biden likuyendera ndalama za ngongole ngati parliament sivomereza kuti atengenso ngongole ina nzachidziwikire kuti boma likhala bankrupt opanda ndalama iliyonse makampani ambiri atsekedwa anthu oposa 4 miliyoni achotsedwa ntchito zida za nkhondo sizipitanso ku ukraine komanso maiko ena amene amadalira kupempha akumana ndi mavuto adzaoneni tikumamva kumalawi kuno atsogoleri athu akumatiuza kuti akudikirira america iwapatse ndalama ndipo potero akwanisa kupanga deliver zimene analonjeza pa kampeni ndiye pano kuli debt ceiling issue ku america dziko sikuyenda bwino pamene ngongole zafika mkhosi inuyo mukuganiza kuti america ingasiye mavuto awo ndikubwera kudzathandiza ife panopa inflation ya malawi yafika pa 29 ndi mmene zililimu poti ndife masikini odalira kupempha oti gaila ndi amene wa america ngongole zafika posauzana amalawi tiyembekezere inflation kukwera more than 29 umoyo ukhala ovuta kwambiri